Нобэ фи пащхьэ итлъхьэну мы теплъэгъуэр адрейхэм тӏэкӏу къащхьэщыкӏынущ. Ди нобэрей нэтыным къыхэтшахэр ди студием къедгъэблэгъащ. Апхуэдэу дэ нобэ ди хьэщӏэщ, бэнэкӏэ хуитымкӏэ, мастер спорта, Кавказ Ищхъэрэм и мызакъуэу Воронеж, Москуу къалэхэм мызэ-мытӏэу щыбэна, Урысей псо зэпеуэхэр зыбжанэрэ къэзыхьа, нобэкӏэ Къалэкӏыхь, Прохладнэ жыхуэтӏэ къалэм, спорт ӏуэхущӏапӏэ дэтым гъэсакӏуэу щылажьэ, Кӏэнцӏалийхэ Сэлим. Сэлим, уи махуэ фӏыуэ. Нэхъыфӏыжу. Ди псалъэмакъыр мис мыпхуэдэ упщӏэкӏэ есшэжьэну сыхуейт. Сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ илъэс зыбжанэ хъуауэ уэ Прохладнэ къалэ дэт спорт еджапӏэм ущолажьэ. Ауэ нэгъуэщӏ щӏыналъэ укъикӏыу абы лэжьапӏэ уувын дауэ ухуэкӏуа? Ди ныбжьэгъу гуэр Прохладнэм дэст Олег и цӏэр, Алексей фае. Мис абы къызжиӏэри сытригъэгушхуэри, цӏыкӏухэр вольная борьба Прохладнэм дэткъым, тренеру тхуэувын, сабийхэм тренировкэ ебгъэщӏын, жиӏэри. Къызжиӏа, къызэлъыӏуа сэ сщӏэрэ? Арати, сэри сызэрыцӏыкӏурэ сыхэта? Си фӏэфӏщ а вид спортэри сыувын хуей хъуа? Уэ зэрыжыпӏащи, узэрыцӏыкӏурэ а бэнэкӏэ хуитым ухэтщ. Дауэ ухуэкӏуа хъуа абы? Ди гъунэгъуу спортзал щытт. Бэнэкӏэ хуитым фӏэкӏа зымкӏэ ямыгъасэи? Да, да, зэрыжыпӏэныр ара. Дзюдо щыӏэт, вольная борьба щыӏэти, вольная борьба нэхъ сигу ирихьа. Си ныбжьэгъу гуэрхэри кӏуэти, сыздаша зэгуэр, арати, сыкъыхэна. Мис абы ухыхьа иужь, ауэ уи щхьэ щхьэкӏэ умыкӏуэу, мыдэкӏэ зэхьэзэхуэ гуэрхэми ухэта къыщӏэкӏынщ. Илъэс дапщэкӏэ утыку уита? Сыт хуэдэ ехъулӏэныгъэхэр уэ езым зэбгъэгъуэтат? Нобэ гъэсакӏуэу укӏуэн ипэ. Еплӏанэ классым щыщӏэздзэри илъэс тӏощӏ хъуху сыхэтам
Нэхъ уигу къинэжауэ, нэхъ иужьрей уздэкӏуа зэпеуэ сыт хуэдэхэра узытепсэлъыхьыфыну? Иужьрейу сыздэкӏуар илъэситӏ япэ Первенствэ Москвы, Москва щекӏуэкӏыу мис абы сыхэта. Сыт хуэдэ увыпӏэт абы къэпхьар? Ещанэ. Дауикӏ, Москуу и Первенствэм ухэтын щхьэ, абы цӏыху куэд къекӏуалӏэ къыщӏэкӏынт. Дапщэрэ утыку уихьэн хуей хъуа абы ещанэ увыпӏэ къыщыпхьын щхьэкӏэ? Плӏэ, плӏэ сихьа. Щы къэсхьа, зы, зы проиграть сщӏа. Дауикӏ, мис апхуэдиз зэхьэзэхуэм ущыхэтым деж, абы уэ езым дерс къыхэпхым и мызакъуэу, адэкӏэ сабий бгъэсэну уащыхыхьэкӏэ, абы плъэгъуа, сэ сщӏэрэ уи нэгу щӏэкӏа, е узрихьэлӏа ӏуэхугъуэ гуэрхэр а сабийм адэкӏэ ябгъэдэплъхьэ къыщӏэкӏынщ. Нтӏэ, нтӏэ, ну, ухэмытауэ сэ си фӏэщ хъуӏым, борьбам теухуауэ бгъэсэфыну, сэ сщӏэрэ зыгуэрыну, ну, щыӏэ хъунщ ауэдэ цӏыхуи, ауэ езым ковер утетау, прочувствовать пщӏау, зыгуэрау щымыту щытмэ, гугъу хъуну къыщӏэкӏынущ. Ари слъэгъуар, сагъэщӏар сабийхэм ябгъэдэслъхьэжуа? Дэ куэдрэ дрохьэлӏэ икӏи ар щӏэх-щӏэхыурэ къэхъу ӏуэхугъуэщ. Спортым щӏалэгъуалэр къыхыхьэмэ, зэман бжыгъэкӏэ хэту, зыхуей лъагапӏэхэр зрамыгъэгъуэтым щыхэкӏыж. Мыр нобэ ӏэщӏыб сщӏынщ жыпӏэу уигу къыщихьа зэман къэхъуа? Е ауэдэу къыщихьам укъызытезыгъэувыӏа ӏуэхугъуэ е цӏыху апхуэдэу уи гъащӏэм ущрихьэлӏа? Хьэуэ, ауэдэ дыдэу къэзгъэнэн зыгуэрын зысӏэу зэи пэжу зысӏэнщи сигу къэкӏаӏым. Ауэдизкӏэ сигу ирихьт а вид спортыр фӏыуэ слъагъути, ауэдэ зэи. сыхуеяӏым. Спорт лӏэужьыгъуэ уигу дыхьэн щхьэкӏэ, а спорт унэтӏыныгъэу удихьэхын щхьэкӏэ, абы удезыгъэхьэхын егъэджакӏуи, гъэсакӏуи уиӏэн хуей къыщӏэкӏынт. Нтӏэ, нтӏэ, уей.
Хэт уэ апхуэдэу уиӏар? Япэ дыдэу Терек щыщу Богатырев Джамбулат сыщыцӏыкӏунитӏэм абы и дей сыхыхьэри, адэкӏэ Гуаз Виталик дей щысщӏа, тӏэкӏу нэхъ ин сыхъуа нэужь. Абы еужь Девятый классыр къэзыуха нэужь, Москва сыкӏуэри, илъэситӏ-щыкӏэ абы сщыӏа, тренировкэ дагъэщӏу, дыщеджу. Сыкъэкӏуэжри, Налчик Арсен Закуевым де тренировкэ щысщӏа, ӏейуэ сигу ирихьа.

Зэман дэкӏыу уезыр спортым къыхэкӏыу гъэсакӏуэ ухъуну уи гугъат абы укъыщыхыхьэм?
Сыхуейт пэжу зысӏэнщи, ауэ первэхэм де гугъу сехьа. Сыт нэхъ япэу гугъуехьу узыӏущӏар? Сабийм и зэфӏэкӏыр къэпхутэнра хьэмэрэ уэ пщӏэр абы бгъэдэплъхьэнра? Зэбгъэдэӏуэнра?
Зэбгъэдэӏуэнри.
Сыт хуэдэ ныбжьым ит сабийхэра уэ уздэлажьэр?
Илъэсихым щыщӏэдзау аткӏэ. Нтӏэ, мис а илъэсих ныбжьым иту къакӏуэщӏ сабийр зэбгъэдэӏуэну, ар къэбгъэдэӏуэну гугъу спортым дебгъэхьэхыну.
Сабийми елъытауи щытщ ар, ауэ иныкъуэхэр уже борьбар зиӏысыр ящӏу, Тӏэкӏуи сэ сщӏэрэ, унэм щыфыщӏау, щӏыбым щыфыщӏау, ауэдурэ сабий цӏыкӏухэр къокӏуэ. Мис ауэдэхэм нэхъ тыншщ. Адэ-анэ абыхэми куэд яӏыгъщи, я адэхэр спортыр зиӏысыр ящӏу, спортым хэтау. Мис ауэдэу къыщашэм дей нэхъ тыншщ. Ауэ зымыщӏэхэм тӏэкӏу нэхъ гугъущ. Ауэ жыӏэдаӏуэ цӏыкӏуу щытмэ, зыгуэру щытмэ, абыхэми богъащӏэ, богъащӏэф.
Зэрыжыпӏащи, сабий псори зэщхьӏым, псалъэм папщӏэ, икӏи банэ, фӏыщӏэ банэм хэмыту. Ауэ адэ щыӏэщ, куэдрэ урохьэлӏэ адэ-анэм, и ӏэпкълъэпкъыр нэхъ зэрыубыдынщ, и щхьэ къыщхьэщыжыфу есэнщ, жраӏэу, бэнэным къыхуимыгъэщӏауэ зыщӏыр, абы ауэдэу димыхьэхыу, зыри зымыщӏу къакӏуэ сабийхэр дауэ дебгъэхьэхрэ абы? Абыхэми бгъэдыхьэкӏэ гуэр къахузогъуэт, согъэджэгу, гъэщӏэгъуэн хъун щхьа. Апхуэдэурэ хуэмурэ дебгъэхьэхыу. Атӏэ, апхуэдэурэ хуэмурэ.
Зогъэхьэх. Мис мы илъэс бжыгъэ узэрылажьэм къриубыдэу, сыт хуэдэ зэпеуэхэм, зэхьэзэхуэхэм хэбгъэта уи сабий бгъасэхэр? Мыдей по Северному Кавказу соревнование ӏэджи дыщыӏащ.
Псалъэм папщӏэ. Мокӏэ Ставрополь дыкӏуа, Калмыкием дыкӏуа, Грознэм дыкӏуа, Осетием дыкӏуа, Къэбэрдей-Балъкъэрым зэхьэзэхуэ куэди дыхэтащ. Зэхьэзэхуэ щыӏэу зыри ӏэмал зэриӏэкӏэ къэдгъанэкъым. Дыхэтщ, доплъ, дыхущӏокъу нэхъыфӏ дыхъуну. Псалъэмакъым и пэ къызэрыхэщащи, Прохладнэ къалэ кӏыхь жыхуэтӏэм гъэсакӏуэу бэнэкӏэ хуитымкӏэ къакӏуэ щыжаӏэм, абы гъэсакӏуэ ауэду яӏэтэкъым. Дауикӏ, апхуэдэу гъэсакӏуэ щымыӏэкӏэ сабий къекӏуалӏэри мащӏэ къыщӏэкӏынт. Абы улэжьэн щыщӏэпдзамрэ нобэрэ зэбгъапщӏу щытмэ, зэплъыту щытмэ, мы спортым щӏэупщӏэ иӏэр нэхъ хэхъуауэ уэ сыту къэплъытэрэ? Нэхъ хэхъуащ, ипэхэм де фэри жыфӏащи, тӏэкӏу цӏыхур мащӏэт, зиӏисыр ящӏэтэкъым, ауэдуну щыӏатэкъым, арати, япэхэм де тӏэкӏу мащӏащ, ауэ иджысту Алыхьым и шыкуркӏэ хъарзыну цӏыхуи диӏэщ, залым дыщӏэмыхуу жыпӏэ хъуну, ауэдизкӏэ цӏыху Хъарзынэ къокӏуалӏэ. Тхьэмахуэм дапщэрэ абы сабийхэр къызэрекӏуалӏэ? Махуэ къэс дощӏ, субботэ, воскресеньем нэмыщӏ. Сэ къызэрызгурыӏуамкӏэ уэ Джылахъстэней ущыщщ. Нтӏэ. Нтӏэ, махуэ къэс абы укӏуэрэ улажьэрэ?
Сокӏуэ, махуэ къэс сокӏуэ.
Хьэлъэӏэ? Хьэлъэщ, ауэ ауэдизкӏэ сыдихьэха уже а лэжьыгъэм сабийхэм фӏыуэ къэслъэгъуа, си фӏэфӏу сокӏуэ.
Къыптехьэлъэӏым гъуэгур.
Къыстехьэлъэӏым.
Сэ уи инстаграм напэкӏуэцӏым сыздыкӏэлъыплъам иужьрей мазэ зытӏум зэхьэзэхуэ зыбжанэ фыхэтащ, ар Къэсейхьэблэ и илъэс бжыгъэм теухуауи ирагъэкӏуэкӏа республикэ псо зэпеуэ бэнэкӏэ хуитымкӏэ. Мыдкӏэ дыгъэгъазэ мазэм республикэ псо зэхьэзэхуэ Бэнэкӏэ хуитымкӏи щекӏуэкӏащ. Сыщымыуэм Бахъсэн къалэщ щекӏуэкӏар. Сыт хуэдэ увыпӏэ къахьа абы уи гъэсэнхэм?
Баксаненок дыщыӏам щыгъуэ Казанцев Виктор япэ увыпӏэ къихьа, Афаунов Рустам япэ увыпӏэ къихьа, Тутаев Салим ещанэ увыпӏэ къихьа, Вэрокъуэхьэ ейуэ Тимур ещанэ увыпӏэ къихьа, аби Коков Кантемир ещанэ увыпӏэ къихьа, хъарзынэу зыдгъэлъэгъуа Бэнэ? Бахъсэн дыщыӏам щыгъуэ Биштохьэ ейуэ Инал етӏуанэ увыпӏэ къихьа, Кӏэнцӏалийхьэ ейуэ Самир етӏуанэ увыпӏэ къихьа аби Афаунов Рустам япэ увыпӏэ къихьа.

Нобэкӏэ мыпхуэдэ зэхьэзэхуэ хьэмэ зэпеуэхэм сабий дэпшын щхьэ, сабий епшэжьэн щхьэкӏэ, дауикӏ, ар уи закъуэкӏэ зэфӏэха хъу ӏуэхугъуэ къыщӏэкӏынкъым абы, щӏэгъэкъуэн къыпхуэхъуу, къыбдэӏыгъыу. е фыздэлажьэ спорт ӏуэхущӏапӏэм, е мы сабийхэм я адэ-янэр къыбдэӏыгъыу щыт. Дыздэлажьэ спорт школэри зыкъытпэщӏагъакъуэ, соревнование щӏыпӏэ дыщыкӏуэн хуейхэм дагъакӏуэ, къыддоӏэпыкъу. Си гъэсэнхэм я адэ-анэхэри фӏыуэ зыкъытпэщӏагъакъуэ.
Нобэкӏэ мис мы спорт уэ узэрылажьэм, сабийхэр зэрыбгъасэм адэкӏэ нэхъ зигъэубгъун хуейуэ Псалъэм папщӏэ, мис уэ ущылажьэ къалэм, Къалэкӏыхьым, нэхъ зыщигъэубгъун хуейуэ къэплъытэрэ? Абы щхьэкӏэ сыт хуэдэ лэжьыгъэ егъэкӏуэкӏыпхъэ? Вольная борьбам зыщебгъэубгъуну условие нэхъ щыӏамэ нэхъыфӏт. Ну, иджыри къэс дызыщӏэта, дызыщӏэт залми лажьэ яӏэкъым, хъарзынэу адэ-анэхэри, администрацэ гуэрэ дэри къыддэӏэпыкъуурэ ди залыр Зыхуей хуэдгъэзауэ щытщ, ауэ нэхъ помещение нэхъ ин диӏамэ арат жытӏурэ дыхъуапсэт, сабийхьэ куэд хъут, щӏэхуэтэкъым къапщту щытмэ. Арати, иджы мис куэд мыщӏу Открытие щыӏын хуей ФОК бассейни сыти хэту спорт комплексышхуэ Прохладнэм дащӏыхьащи, мис абы зал къыдату именно борцовский зал къыдатынущи, абы дагъэкӏуэжыну дыкъагъэгугъа, дыщогугъ. Пэш нэхъ ину фиӏэмэ, гъэсакӏуэхэм фи ӏуэхукӏэ зэпэщу щытмэ, фи гъэсэнхэм я ехъулӏэныгъэхэри нэхъыбэ хъуну къыщӏэкӏынщ. Сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ, уэ иджыпсту уи гъэсэн къытхуэпшащ.
Нтӏэ.
Ахэм депсэлъэнщ. Адэкӏэ сэ иджыри зы хъуэхъукӏэ зыпхуэзгъэзэну сыхуейщ. Уи мурадыр къохъулӏэу, уи гъэсэнхэм я ехъулӏэныгъэм гукъыдэж хэбгъуатэу, нобэ мы лэжьыгъэм уи гур зэрыхыхьэм хуэдэу, адэкӏэ иджыри илъэс куэдрэ улэжьэну Тхьэм жиӏэ.
Алыхьыр арэзы къыфхуэхъу.

Салим Рустам фи махуэ фӏыуэ?
Махуэ фӏыуэ. Сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ илъэс бжыгъэ хъуауэ бэнэкӏэ хуитым фыхэтщ. Дапщэ хъуа фыкъызэрыхыхьэрэ? Плӏырэ ныкъуэрэ. Уэ щэ, Рустам? Сэ илъэситӏ.
Ахьа. Мис а зэманым къриубыдэу сыт хуэдэ зэпеуэ фыздыхэтахэр?
Куэд. Бахъсэн, Къалмыкъ, Баксаненок тӏо, итӏанэ Алтуд. Уэ щэ, Салим?
Грозный, Налчик, Къалмыкъ, Ростов.
Нтӏэ, мис а мыдей республикэм щекӏуэкӏами мызакъуэу, зэрыжыфӏащи, Къалмыкъми фыщыӏа, Ростови фыщыӏа, Грозни фыщыӏа. Сыт хуэдэ къалэхэра нэхъ фигу ирихьа? Ростов. Ростов. Уэ щэ?
Къалмыкъ. Къалмыкъыра уигу ирихьар? Сыт абы гъэщӏэгъуэну щыфлъэгъуахэр? Спортзал дахэ. Спортзал дахэ.
Уэ сыт щыплъэгъуа? Псори аккуратно щыта.
Къалмыкъми?
Да. Езым я къалэ кӏуэцӏыра жыхуэпӏэр?
Да. Сыт хуэдэ увыпӏэ къыщыфхьахэр? Ещанэ.
Псомкӏи хьэмэрэ иужьрейра?
Иужьрей. Уэ сыт хуэдэ увыпӏэхэра пщӏэжыр?
Первиплӏ. Зы второй.
Илъэситӏ щыхъуакӏэ, уэ илъэсиплӏ щыхъуакӏэ, абы фыдихьэхын щхьэкӏэ зыгуэрым фыкъиша къыщӏэкӏынщ. Хэт фыкъэзышар япэу? Папэ. Папэ. Уэ хэт укъэзыша, Рустам?
Сэ езым сыхуея. Уэ езым ухуея? Да. Бэнэкӏэ хуитым ухуейуэ укъэкӏуауэра? Да. Сыт абы удезыгъэхьэхар?
Хэт мис мы спортым хэту нэхъ фигу ирихьу, мис мыбы хуэдэ дыхъуарэт жыхуэфӏэу фиӏэр? Сайтиев. Сайтиев. Уэ-щэ?
Гедуев. Гедуевра?
Гедуевым и сыт хуэдэ зауэра нэхъ удэзыхьэхар, иужьрейуэ сыт хуэдэра плъэгъуар? Финал щыбэнам олимпиадэм. Ара?
Уеплъа ар зэрыбэнам? Да.
Япэ хуэбгъэфэщэнут? Да.
Уэ Сайтиевым сыт нэхъ удэзыхьэхыр? Зэрыбанэ. Зэрыбанэра? Абы дауикӏ бэнакӏуэ къэсыхукӏэ езым метод жаӏэу яӏэ хъунщ. Сытра нэхъ фигу ирихьыр? Бедро.
Ара?
Уэщӏэ.
Кэчлька. Мис ахэм фыхуагъасэу щыт нобэ фыздэлажьэ фи гъэсакӏуэхэм, нобэ фыздэкӏуэ спортзалым? Нтэ, нтӏэ.
Сыт хуэдэ зэхьэзэхуэт иджыблагъэ зытыхуэвгъэхьэзырыр? Нтӏэ, республиканскэ турнир щыӏэнущи абы зыдогъэхьэзыр. Нтӏэ, Тхьэм фи мурадхэр къыфигъэхъулӏэ, пашэныгъэ Тхьэм фигъэубыд, фи гъэсакӏуэм къыфхилъхьэну зыхуей псорикӏи зыхэфлъхьэу, абы фызыхуишэ гъуэгум адэкӏэ фыхущӏемыгъуэжу фрикӏуэну Тхьэм жиӏэ. Упсэу, упсэу.
Нобэ ди нэтыныр зытеухуа дэтхэнэми спортым и лъагапӏэхэм хуэзышэ гъуэгум ехъулӏэныгъэфӏхэр яӏэу ирокӏуэ. Дыщогугъ, а гъуэгуанэ къыхахам хущӏемыгъуэжу, я зэфӏэкӏхэм хагъахъуэу, иджыри куэдрэ утыку итыну. Икӏи, зи узыншагъэм кӏэлъыплъым и мызакъуэу спортым и лъагапӏэхэр зэзыгъэгъуэт, зэхьэзэхуэ зыхыхьэхэм бжьыпэр щызыубыд ныбжьыщӏэхэр нэхъыбэ хъумэ, ди гуапэщ. Нобэкӏэ фи пащхьэ итлъхьэну теплъэгъуэр и кӏэм нэблэгъащ, къыкӏэлъыкӏуэ нэтыныр зэхудипӏалъэу фӏэхъус фызохыж, узыншэу фыщыт.